Hey! Hey! Hey! Cén chaoi sibh? Tagaigí isteach! Tagaigí isteach! 'S maith an rud, a bhfuil? Maidin Dé Luain! Rise and Grind! Ní bheidh aon Rise and Grind anseo! Beimid ag ligint ár scíth. Tóg go réidh é, tóg soicind duit héin. Tá tú anseo liomsa anois ar mo phodcast le mise, Breandán Ó Cionnaith.

Agus bhí schnitzel againn. Bhí schnitzel againn. Béile traidisiúnta na hOstaire, an schnitzel. Bhí sé an-mhaith, caithfidh mé a rá. Bhí deacrachtaí againn schnitzel a fháil san Ostair. Mar, rud atá aisteach dhomsa, i gcompráras le Éirinn, tá na uaireanta oscailte atá acu thall anseo go hiomlán difriúil. Go hiomlán difriúil. Dúnann gach rud ar an Domhnach. gan teip ar aon rud beidh gach rud dúnta ar an Domhnach, geallaim é sin dhuit. Agus tá sin aisteach dhom, caithfidh mé a rá. Agus cuireann sé fadhbanna, fadhbanna móra, tá mé idir dhá scéal anseo, ach ar dtús báire, dúnann gach rud ar an Domhnach, go háirithe na ollmhargaí. Agus séard a ciallaíonn sé sin ná téanns gach duine amach tráthnóna Dé hAoine nó maidin Dé Sathairn ag déanamh an siopadóireacht. Ag déanamh an Big Shop. Agus is breá liom an Big Shop. Is is mise ceann na daoine sin a thaitníonns an Big Shop leo. Oh man, an bhfuil aon rud níos fearr? Dul isteach ansin, liosta breá fada just ag caitheamh rudaí sa chiseán. Bum, bum, bum. Uibheacha, bhuel ná bí ag caitheamh na n-uibheacha. Ach eh is breá liom an Big Shop. Ach anseo, tá sé cineáilín difriúil. Tá sé cineáilín difriúil toisc go bhfuil gach rud dúnta ar an Domhnach. Tá an áit plódaithe don deireadh seachtaine agus bhí orainn dul ag siopadóireacht ar an Aoine, an tseachtain seo. Oh lads, bhí sé cosúil le dtí é, is sin sin. Agus gan amhras, nuair atá an áit plódaithe, dubh le daoine, tá strus ar gach duine. Tá gach duine faoi strus agus basically, you know, níl daoine sásta a bheith múinte nó aon rud mar sin. Tá sí, is cosúil le, is cosúil le troid a bhí ann. Bhí daoine ag bualadh isteach le le isteach le chéile le na na shopping carts ó lads just bhí gach duine i droch humour Jesus bhí sé an-deacair ach is cuimhin chaith mé roinnt ama thall anseo roimh seo agus is cuimhin liom an ag déanamh an weekly shop ar an Satharn agus bhíodh bhíodh sé mar an gcéanna. Ach fós fhéin, Jesus, tá sé an-deacair an Big Shop a dhéanamh. Is maith liom dul isteach agus an Big Shop a dhéanamh agus mo scíth a ligint, m'am a thógáil. B'fhéidir an t-arán, arán is fearr a phiocadh amach, na h-uibheacha ar fad a chur i gcomparáid lena chéile. An bhfuil sú ag teastáil uainn? Níl fhios a'm. Céard iad na h-úlla is fearr? Níl an t-am agam anseo le bheith ag ligint mo scíth agus an big shop a dhéanamh just caithfidh tú dul isteach ansin leis an liosta agus gach ceann de na rudaí sin a thiceáil tuis tuis tuis tuis tuis chomh tapa is is féidir agus éirí amach as an siopa chomh tapa is féidir otherwise tá tú an-mhall tá sean bhean ón Ostair just sásta tú a bhualadh boom leis an leis an mála agus is cuma léi it's between you

acu i siopa áitiúil agus bíonn sé ar oscailt ó seacht a chlog ar maidin go dtí dó dhéag a chlog meán lae gach lá agus ansin dúnann sé. That's it. Muna bhfuil do chuid stuff faighte agat roimh a dó dhéag a chlog, sorry buddy, caithfidh tú teacht ar ais amárach. So b'shin difriúil mar bíonn gach rud ar oscailt in Éirinn go dtí. go dtí go bhfágann an duine deireanach i ndáiríre agus ar aon chaoi bhí muid amuigh i Feilcirk sa tóir ar Schnitzel, sa tóir ar Schnitzel agus bhí roinnt deacrachtaí againn mar shroich muid Feilcirk thart ar a haon a chlog sa lá mar sin chuaigh muid timpeall bhí muid ag déanamh píosa beag siopadóireacht you know bhí bhí an bhean ag piocadh amach cúpla éadaí just ag breathnú sna sna siopaí difriúla. Taitníonn sin liom freisin, hé, taitníonn sin liom, bhí mé ag breathnú ar na daoine, taitníonn an craic sin liom freisin, people watching. Agus ansin nuair a shroich a dó a chlog bhí mé féin agus Giovanna ag rá, hé, don't want stress you here ach tá an t-ocras ag teacht orm. Fadhb ar bith, gheobhaidh muid schnitzel. Agus bhí caisleán ann a bhíonn ag déanamh schnitzel agus deirtear gurb é seo an schnitzel is fearr i Feldkirch. Mar sin bhí mé fhéin agus Giovanna ag rá rachaidh muid ansin an schnitzel is fearr sa mbealach. Go sin. Chuaigh muid ann. Níl mé ag magadh agus mé ag rá bhí thart ar céad, céad caoga céimeanna le dul suas chun an schnitzel seo ach bhí an, ocras ag teacht anois go tapa so bhí orainn an fucking pilgrimage sin a dhéanamh suas go dtí barr na céimeanna agus nuair a shroich muid an caisleán chuaigh muid isteach ansin agus dúirt muid hé tábla do bheirt le do thoil. Tháinig an bean agus dúirt sí hé cúig nóiméad beidh mé ar ais libh cúig nóiméad tabhair cúig nóiméad dom. Fadhb ar bith agus bhí daoine fós ag ithe, ní raibh an áit gnóthach i ndáiríre. Bhí daoine ann ach ní raibh an áit gnóthach agus dúirt sí cúig nóiméad. Fadhb ar bith. Tháinig sí ar ais tar éis cúig nóiméad agus dúirt sí linn no, tá muid ar ag tógáil briseadh anois idir a dó go dtí a seacht a chlog sa tráthnóna. What? Tá tá ocras orm. Nach féidir linn schnitzel a fháil? No, cúig nóiméad. Cúig nóiméad atá fágtha sa chistin agus ansin tá muid dúnta go dtí a seacht a chlog. Ah, man. So, mar sin, dúirt muid alright, beidh muid alright. Tá schnitzel house eile cúpla, cúpla méadar thíos an bóthar ansin, rachaidh muid ann, no bother. Rith muid thíos ann agus an rud ceanann céanna a bhí i gceist, dúnann siad idir a dó agus a seacht. Bhí mise ag iarraidh schnitzel. So faoi dheireadh tháinig muid síos na céimeanna arís agus chuaigh muid isteach go bialann éigin agus bhí schnitzel acu agus bhí siad fós ar oscailt, buíochas le Dia, ach bhí fadhb agam leis an freastalaí. Bhí. ba as an Ghearmáin é an freastalaí so nuair, nuair a chuaigh muid ann bhuail muid le fear ar an mbus a bhí ó Salzburg san Ostair agus tá. Canúint difriúil ag chuile dhuine timpeall an chuid seo den domhan, go háirithe nuair atá siad ag labhairt as Gearmáinis. Tá an canúint atá i Lichtinstéin go hiomlán difriúil ón canúint atá acu thall sa Ghearmáin. Ach ní raibh mórán fadhbanna agam le mo dhuine ó Salzburg, agus bíonn daoine ag tabhairt amach faoi Ghearmáinis na hOstaire, bíonn sé deacair le thuiscint, ach is léir go bhfuil mise ag dul i dtaithí le Gearmáinis na hOstaire. Bhí mo dhuine. sa bhialann an freastalaí. B'as an Ghormáin é. Áit éigin sa Ghormáin, ní raibh Jovana cinnte cén áit, ach is léir gur Hochdeutsch, an Gearmáinis ceart, a bhí á labhairt aige. Jesus Christ, bhí sé ag labhairt liom. Nah, nah, man, caithfidh tusa moilliú síos anseo. Ní raibh clue dá laghad agam céard a bhí le rá aige. Mé fós ag déanamh obair ar mo Ghearmáinis, but I was thrown for a loop ar an soicind sin. Tá mé ag foghlaim Gearmáinis ach toisc go bhfuil mé i mo chónaí san Ostair tá mé níos, níos fearr deireann, níos, just tá níos mó taithí agam le Gearmáinis na hOstaire, na hOstaire agus Gearmáinis ceart. Aww man bhí mé just out of my depth ansin, out of my depth ansin so bhí ar Jovana gach rud a ordú agus gach rud a chur in eagar ach sa deireadh fuair muid schnitzel agus bhí sé an-deas. Bhí an scéal sin leadránach tá mé ag ceapadh ach go deo tá sibh anseo tá muid ag ligint ár scíth tá muid ag ligint ár scíth ná bac leis sin ná bac leis sin tá an Fhómhair ag druidim linn, tá, bhuel, no, tá an Fhómhair buailte linn anois, i ndáiríre, tá muid i lár mí Meán Fómhair agus tá an Fhómhair buailte linn, tá na duilleogaí ar na crainn ag athrú, ag titim, tá an aimsir ag fuarú. Tá mo choinneal lasta anseo pumpkin, pumpkin butter. Ó tá muid san Fhómhair anois eh so tá sin go deas, tá súil agam go gheobhaidh sibh pumpkin spice nó rud éigin deas mar sin agus sibh out and about i rith na seachtaine. Ach chomh maith le sin aon scéal eile agam, bíonn scéalta agam i gcónaí, bíonn scéalta agam i gcónaí, bhí mé eh bhí mé Ag súil go mbeadh leabhar Mollie agam an tseachtain seo ach tá mé fós ag fanacht ar an leabhar sin eh Mollie, Irish with Mollie. Mollie, cara de mo chuid, tá do shloinne ar eolas agam Mollie má tá tú ag éisteacht le seo ach níl mé chun iarracht a dhéanamh do shloinne a rá ar an podcast. Mollie Guidera, tá mé ag ceapadh, níl mé cinnte, mo bhrón, níl mé ag iarraidh praiseach a dhéanamh de do shloinne ach tá, Tá Mollie cosúil le The Rock ag an staid seo. Oibríonns Mollie amháin. Níl gá agat Mollie le sloinne ag an staid seo. Irish with Mollie Mollie oh yeah Mollie tá aithne ag gach duine ar Mollie go háirithe i pobal na Gaeilge. So bhí mé ag súil go mbeadh leabhar Mollie agam an tseachtain seo agus go mbeadh mé in ann labhairt faoin leabhar ach níl sé agam go fóill. Tá mé fós ag fanacht ar an leabhar. Ach! Bhí mé ag labhairt le duine nó beirt oíche aréir agus, you know, chuala mé, chuala mé ráfla, níl 's agam an féidir liom é seo a rá, go mbeidh, you know, rud éigin ar siúl an eh, an, an bhliain seo chugainn a bhaineas le Molly agus a bhaineas leis an Ghaeilge agus b'fhéidir go mbeidh mé ann, b'fhéidir. Ní féidir liom mórán a rá faoi sin ach i mbliana, i mí Aibreáin chaith mé seachtain ar Árainn ag ag an Mollyfest, rud, cineál féile, más féidir leat féile a chur air, cineál cúrsa, cúrsa Gaeltachta a bhí eagraithe ag Molly i mí Aibreáin agus bhí mé ag iarraidh labhairt le sin an seachtain seo mar Ceann de na heispéiris is fearr a bhí agam i mo shaol riamh and I do not say that lightly. Bhí sé go hiontach ar fad. So, sílim go dhéananns Molly an-obair ó thaobh an Ghaeilge de. Bíonn Molly ag múineadh daoine thar lear den chuid is mó. The heritage learners a chuireann siad orthu. Ní raibh an téarma sin cloiste agam go dtí gur shroich mé an ollscoil ach bhí roinnt léachtóirí ag rá go bhfuil heritage learners amach ansin, daoine sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada agus timpeall na hEorpa ag. iarraidh agus ag foghlaim Gaeilge. Bhí sin craiceáilte dom, mar sin níor bhuail mé le aon duine ó Meiriceá a bhí in ann Gaeilge a labhairt. Chonaic mé daoine cosúil le Joshua, Joshua Davis ansin ar TikTok, Meiriceánach ag labhairt Gaeilge, sin craiceáilte. Ach níor bhuail mé le aon Meiriceánach a labhair Gaeilge go dtí gur shroich mé Inis Mór an bhliain sin agus an rud a bhí eagraithe ag Molly ná cúrsa Gaeltachta agus A dhaltaí, tháinig siad thall agus bhí siad ag iarraidh seachtain a chaitheamh sa Ghaeltacht agus you know ranganna Ghaeilge a dhéanamh, imeachtaí a bhaineann leis an Ghaeilge a dhéanamh agus bhuail mise le Molly mar gheall ar an podcast atá aici agus bhí mé mar aoi ar an podcast sin agus ansin Chuir sí téacs agam thart ar mí ina dhiaidh sin agus bhí sí ag rá hey, Tá mé ag eagrú rud éigin ar Inis Mór, cineál chúrsa Ghaeltachta a bheas i gceist. An mbeadh tú sásta píosa beag múinteoireacht a dhéanamh? Ní raibh mise mar mhúinteoir, mar mhúinteoir riamh ach dúirt mé, do you know what, why not? Why not? Bhí Molly ag rá, sílim go mbeidh tú go maith mar mhúinteoir, an mbeadh tú sásta é a dhéanamh? Fuck it. rinne mé é agus tá mé thar a bheith buíoch agus sásta go ndearna mé an an mhúinteoireacht sin. Bhí an-time agam so chuaigh muid go Inis Mór ar feadh seachtain agus bhuail mé is cuimhin liom ceann de na ceann de na rudaí is fearr liom gur tharla i rith an seachtain sin ná bhuail mé le seanleaid, seanleaid ó Minnesota darbh ainm Daithí. Agus bhí Daithí tar éis seachtain amháin a chaitheamh i gCuan Bhearra le Gaeilge with Jane agus ag déanamh cúrsa amach ansin agus ansin thaistil sé suas go Gaillimh agus amach go hInis Mór sa tóir ar an darna cúrsa. agus bhí mé ag suí le Daithí ag an bricfeasta, seo é an chéad maidin sílim, agus thosaigh Daithí ag labhairt liom. Bhí sé ag insint dom faoina bhean chéile, faoi Minnesota, an aimsir a bhíonns i Minnesota agus rudaí mar sin ach ar fad trí Ghaeilge. agus blas Meirceánach a bhí ar a Ghaeilge agus bhí mise breathnú ar an fear seo a rá tá seo craiceáilte is as Minnesota thú agus tá tú ag labhairt Gaeilge liom bhí sin craiceáilte ach an-deas an-deas caithfidh mé a rá mar you know tá muid ag streachailt ó thaobh cainteoirí Gaeilge de in Éirinn ach tá daoine thall ní hamháin sin just i Meiriceá san Eoraip agus tá roinnt Gaeilge acu agus bhí Gaeilge mhaith ag mo dhuine, credit go Molly ansin, bhí Gaeilge iontach mhaith ag mo dhuine. Em, agus bhí neart daoine eile, neart Meiriceánaigh eile, neart daoine ó, ó Shasana agus Gaeilge den chéad scoth acu agus an fonn, orthu níos mó Ghaeilge a fhoghlaim. Bhí siad an-an-deas. Bhí siad, bhí siad paiseanta faoi. Bhí siad paiseanta faoin, faoin teanga agus rudaí mar sin. So bhain mise an-taitneamh as an t-eispéireas ar fad. Bhuail mé le daoine iontacha. You know, gan amhras, Molly, tá sí go hiontach, eh, sílim go ndéanann sí, mar a dúirt mé, an-obair ó thaobh an Ghaeilge de. Ach ba mhaith liom shout-out. a chur amach go a fear céile, Peadar. Níl Peadar ar na meáin shóisialta ach Peadar, Pedro an t-ainm ceart atá air ach bhí gach duine ag tabhairt Peadar air i rith an tseachtain agus ceann de na daoine is deise ar domhan. Just ag rith timpeall le meangadh mór gáire air an t-am ar fad. Just bhí sé just sásta le bheith beo ar an saol seo. Amach anseo ar Inis Mór ag just ag baint taitneamh as an saol agus bíonn muid a rá an t-am ar fad eh is daoine is duine deas í sin is duine deas é sin is daoine deasa iad ach i ndáiríre an daoine deasa iad mo dhuine ceann de na daoine is deise ar domhan gan dabht má tá aithne ag aon duine atá ag breathnú nó ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo beirt acu, cé chomh deas atá Peadar? Á, just fear den chéad scoth ach rud a bhí mé, bhí mé an-tógtha le Peadar agus mo chailín fhéin Giovana, tá mé an-tógtha le Giovana, hé, grá mór do Giovana ach gan amhras tá mé tógtha léi ach eh bhí, bhí Giovana agus Peadar sa bhád céanna i rith an seachtain so bhí siad ar Inis Mór agus, na páirtnéirí a bhí acu go hiomlán tógtha leis an Ghaeilge. Just, bhí an Ghaeilge mar chuid lárnach den saol atá agam, i saol atá agamsa agus an saol atá ag Molly ach ní raibh mór Gaeilge, mórán Gaeilge ag Peadar nó Giovana. Ach rud a cheap mise go raibh an-deas, rinne siad an-iarracht i rith an seachtaine níos mó Gaeilge a fhoghlaim. Bhí siad an, bhí siad sa Ghaeltacht mar sin dúirt an beirt acu, do you know what, déanaimis é seo agus bhí siad ag cabhrú lena chéile. Ach rud a bhí an-suimiúil agus a thaitin go mór liom ná Seirbis an chéad teanga atá ag Giovana agus an Phortaingéilis an chéad teanga a bhí ag Peadar. Mar sin bhíodh siad ag breacadh síos nótaí agus an litriú just praiseach déanta acu, praiseach déanta acu den litriú ach an litriú abair déarfainn an-bhlasta ar fad. Is cuimhin liom sin ceann de na frásaí a bhí ag Peadar. An-bhlasta ar fad. Agus bhíodh sé á scríobh aige i litriú na Phortaingéilise. Agus an rud ceannann céanna a bhí ar siúl ag Giovana ach i litriú na Seirbise. Ní raibh an litriú acu ach bhí siad in ann an abairt a rá an t-am ar fad. Bhí sin an-deas. Ní raibh aon rialacha ann, ní raibh múinteoir ag teacht ag rá Jesus Christ, tá tú ag déanamh praiseach den litriú sin. just lig orthu an teanga a úsáid agus an teanga a fhoghlaim pé chaoi is mian leo agus is féidir leo. Bhí sin an-deas. Bhain mé an-taitneamh as sin, bhí mé an-tógtha leis an chaoi a bhí siad, an chaoi ina raibh siad just ag déanamh iarracht an teanga a fhoghlaim. ina mbealach fhéin, ina mbealach fhéin, bhí sin an-an-deas, it'd warm your heart, it'd warm your heart agus bhuail mé le neart daoine eile a bhí go hiontach, em, Richard Mac Coille, Richard ó Nua Eabhrac, Gaeilge den chéad scoth aige, ba mhaith liom mo bhuíochas a gabh, bhí mé ag labhairt le Richard aréir ar feadh tamaillín ach ní, ní raibh an deis agam labhairt i gceart leis, mar sin, ba mhaith liom an, an nóiméad seo a thógáil agus mo bhuíochas a ghabháil le Richard. So bhí Richard ag, ag. ag eagrú agus ag cur le chéile machnaimh trí Ghaeilge. Right so bhí fear ó Nua Eabhrac ag cur le chéile machnaimh trí Ghaeilge. Let that set in for ar feadh soicind. Ach eh, bhí mise ag cruthú rudaí ar TikTok, you know, stop ag scrolláil agus breathnaígí ar an aisin, breathnaígí ar na beithígh, bhí na beithígh ag teacht eh, thar an deireadh seachtaine seo agus Thug mé faoi dheara roinnt de na rudaí a bhí á gcur suas ar Instagram Richard agus bhíodh sé á gcur suas you know físeáin de abhainn nó físeáin de eas agus an uisce an an fuaim den uisce fágtha ann agus an cineál caption a bhí air ná sin é do minute meditation don lá inniu agus bhí sé an-deas. Bhí mé an-tógtha le sin so mo bhuíochas go Richard as an inspróid a thabhairt dom go mo shraith Stop ag Srólach. Social. Bhí sin an-deas. Buachaill ar leith atá ann. Jesus Christ. Ceann de na daoine, arís, ceann de na daoine is deise ar domhan. Dá mbeadh mé ag piocadh an duine is deise idir Richard agus, ó, Peadar, bheadh sin go deas. Bheadh sin go deacair, déarfainn. Ach bhí sé deas. Just daoine iontach deas ar fud fad na hoileáin ar feadh an tseachtain sin. An-eispéireas. Ach, le cúnamh Dé, beidh muid ar ais. fiche fiche sé agus ag foghlaim níos mó Gaeilge i lár na Gaeltachta. Bhí sé an-mhaith, yeah, eispéireas den chéad scoth. Bhuail mé le David Keohan, David Keohan! Tá a chlár ar siúl oíche anocht, an Luan, nuair a théanns an podcast seo amach, oíche anocht beidh clár faoi David Keohan ar RTÉ, RTÉ a haon. Ardfhear é David Keohan. Bíonn sé ag déanamh stonelifting, ag iarraidh an cultúr de stonelifting a thabhairt ar ais agus tá na scéalta aige faoi na clocha ar fad agus tháinig sé amach chuig an oileán chun cloch áirithe a ardú agus bhí sé dochreidte. dochreidte an leathan. Tháinig sé, bhí mé an-tógtha leis, bhí mé, bhí mé ag labhairt leis eh nuair a bhí an éacht déanta aige ach eh bhí mé an-tógtha leis an chaoi a tháinig sé, so thiomáin sé ó Phort Láirge go Gaillimh, fuair sé an bád ó Ghaillimh go Inis Mór agus ansin shiúil, tháinig sé ar rothar sílim, bhí rothar aige agus shiúil sé amach go dtí an áit ina raibh an chloch ollmhór seo. agus ní raibh an chloch seo ardaithe go hiomlán aige so deirtear, dar leis an scéal a bhí leis an chloch seo, go raibh air an chloch a ardú agus trí phóg a thabhairt don chloch. Ach bhí mise an-tógtha leis an chaoi a tháinig sé, just, he rocked up i bríste gearra agus Paddy Cap agus bhí sé réidh le dhul. Like, bhí sé ag téamh suas le, bhí cupla chloch níos lú timpeall na háite agus bhí sé bhíodh sé ag ardú an cloch beag sin yeah sin alright ah tá cloch cineál níos mó ansin right déanann muid cúpla cúpla deadlift le sin agus ansin just chuaigh sé isteach agus d'ardaigh sé an an cloch ollmhór seo gan mórán warm up bhí mé an-tógtha le sin ach bhí sé Mar eispéireas, bhí sé draíochtúil. Bhí sé draíochtúil. Bhí muid ar fad ag seasamh timpeall i chorcal ansin agus David sa lár ag iarraidh an chloch seo a ardú agus gach duine ag canadh Óró sé do bheatha abhaile agus mo dhuine ag caoineadh nuair a bhí an éacht déanta aige. Bhí mé, bhí deoir i mo, i mo shúil féin nuair a bhí sé déanta agam. Agus ní raibh aithne agam ar an fear seo chor ar bith ach bhí mé ag breathnú, bhí sé ag inseacht an scéal faoin chloch, you know, It was clear how much this meant to him agus fiú é just ag ardú an chloch gach duine Óró sé do bheatha abhaile. Bhí mé psyched up, bhí mé like let's go! Tabhair dom na sé chontae sin, come on! Tiocfaidh ár lá! Sin an chaoi a mhothaigh sé. Sin an cineál, an t-atmosphere a bhí i gceist leis an nóiméad sin. Bhí sé dochreidte. Dochreidte. Ach ardfhear é. Tá sé ag iarraidh stone-lifting heritage, stone-lifting culture a thabhairt ar ais chuig an, chuig an mainstream. Sílim go ndéanann sé an-obair, an-obair ó thaobh an béaloideas de, ag iarraidh scéalta Éireannacha a choinneáil beo agus a choinneáil i mbéal an phobail. So tá mé ar bís leis an chlár sin a fheiceáil ar RTÉ 1 anocht. Beidh, tá mé ar bís faoi sin. So, nó má tá sibh ag breathnú ar, ar an em, ar an podcast seo tar éis an Luain, hey, tá sé fós ar siúl, beidh sé ar siúl san RTÉ, ar an RTÉ Player freisin. So tá mé ar bís faoi sin David a fheiceáil. Ardfhear, ardfhear a bhí air. Em. Aye, eispéireas den chéad scoth a bhí ann. So meas mór ag dul amach go Molly. Em, déanann sí an-obair ó thaobh an Ghaeilge de agus tá mé ag súil go mór leis an Gaeilge Guide le Molly Nic Céile. Sin, sin an chaoi a ndeireann sí é. Mo bhrón má tá sin ráite agam go mícheart. Is as Iarthar na tíre mé. Mo bhrón. Em, ach Molly. Tá mé ag súil leis an leabhar sin a léamh. So, le cúnamh Dé, beidh sé agam i rith na seachtaine agus beidh mé in ann píosa beag cainte a dhéanamh an chéad seachtain eile. We'll have back to back Molly mar topic ar an podchraoladh seo, sure look, no better woman, no better woman le bheith ag labhairt faoi. Eh, yeah, Molly, Molly Fest 25. Ceann de na eispéiris is fearr a bhí agam i mo shaol riamh. So, meas mór ag dul amach go Molly. Molly. Céard eile atá ar intinn agam? Hey, an féidir linn nóiméad a ghlacadh anseo? An féidir linn nóiméad amháin a ghlacadh anseo agus braoinín beag uisce a ól? Braoinín beag uisce. Hey, tóg sos duit féin freisin.

yeah Mollyfest iontach ach sílim an mo cineál mo buachphointe mo bhuachphointe fhéin ag Mollyfest ná an Tráth na gCeist an Tráth na gCeist bhí an Tráth na gCeist dochreidte mhaith dochreidte mhaith em ah bhí sé iontach bhí grúpa thar bhí thart fá 8, 8 nduine, tá mé ag ceapadh, sa ghrúpa a bhí againn agus ansin bhí grúpa de na Trainee Teachers ó Marino ar ar an oileán freisin agus siad ag caitheamh an dhá sheachtain sin sa Ghaeltacht agus tháinig siadsan trasna chun an Tráth na gCeist a dhéanamh agus bhí grúpa eile leaids agus leaids ceart a bhí iontu ón oileán agus bhí siad amach ansin ag déanamh an Tráth na gCeist ar son na hoileáin. ar son na hoileáin bhí bhí siad iontach bhí an-craic againn an oíche sin. Rinne mise MC don Tráth na gCeist agus hey níl a fhios agam faoi daoine eile bhain mise an-taitneamh as. Bhí ah, bhí sé dochreidte mhaith. Just bhí buzz ceart san áit. Tráth na gCeist sílim is rud thar a bheith Éireannach é Tráth na gCeist. Eh, chuala mé go bíonn Tráth na gCeist acu thall anseo freisin. Ach tá ní raibh mé riamh ann, tá mé ag dul ann le feiceáil an bhfuil aon tír in ann muid a bhualadh ó thaobh tráth na gceist de. Tá mise ag ceapadh, muintir na hÉireann, nobody does a good tráth na gceist cosúil le muintir na hÉireann. Ok? We'll lay it down, we'll take the shirt off any man's back when it comes to tráth na gceist. Muid ceann na, na, na, na tíortha is fearr ó thaobh tráth na gceist de. Just bhí an-craic againn sa seomra sin Bhuail mé le daoine iontacha. So, bhuail mé le neart daoine a bhí aithne acu orm ón TikTok agus rudaí mar sin agus bhí siad ag iarraidh griangrafanna a ghlacadh liom agus rudaí. Bhí sin go deas. Bhí sé deas bualadh le daoine agus siad a rá hey, you know, is breá linn do do stuff ar TikTok. Mar bíonn tú ag cur TikToks amach ansin agus ní buaileann tú le aon duine a bhfuil ag breathnú ar do chuid stuff. So, bhí sin go deas, caithfidh mé a rá. Bhí sin go deas agus. Bhuail mé le roinnt de na lads ón oileán. Bhí sé an-suimiúil a bheith ag labhairt leo faoi saol na hoileán agus siad ag fás aníos agus a rá. Ní raibh aon Bhéarla acu go dtí go raibh siad thart fá deich mbliana d'aois nó dhá bhliain d'aois, dhá bhliain déag d'aois nó rud éigin mar sin. Bhí sin iontach suimiúil go bhfuil sin cineál fós ar siúl, fós daoine fós amach ansin atá tógtha leis an Ghaeilge. Bhí sin go deas. Deas le fheiceáil. Deas le feiceáil, deas le cloisteáil so bhí an-am agam. Ach Mollyfest, mholfainn go mór é má tá tú in ann ticead a fháil. Beidh sin deacair. Ach ar aon chaoi chuala mé go mbeidh rud éigin ar siúl. Anois an bhliain seo chugainn. Sea, ní féidir liom aon rud eile a rá. My lips are sealed. Chomh maith leis sin, fuair mé ceist mhaith i rith na seachtaine. Fuair mé ceist mhaith i rith na seachtaine. Chuir duine ceist orm, cén fáth a mbíonn tú ag déanamh TikToks as Gaeilge? Cén fáth a mbíonn tú ag cruthú ábhair trí Ghaeilge? Agus cén fáth gur thosaigh tú ag cruthú trí Ghaeilge? Agus is ceist iontach mhaith sin. Mar sin, tá mé ag iarraidh labhairt faoi sin b'fhéidir mar b'fhéidir go mbeidh suim ag daoine, b'fhéidir nach mbeidh. Who knows? Who cares? Ar aon chaoi, thosaigh mé leis na TikToks, bhí Jovanna, mo chailín, ag rá liom ar feadh tamaill mhaith, hey, ba chóir duit cúpla TikTok a chur amach, tá an cineál pearsantacht agat, You're kind of a people's person, sílim go taitneoidh do chuid stuff le daoine ach bhí mé féin ag rá, níl a fhios agam, céard atá le rá agam ar TikTok, níl aon rud le rá agam. Agus nuair a chríochnaigh mé an ollscoil, bhí neart am agam, gan amhras, nuair a chríochnaíonn tú an ollscoil just caitear amach ansin don domhan. What are you gonna do next son? Is ea. Bhí neart am agam agus tháinig Kneecap amach, tháinig an scannán Kneecap amach agus bhí gach duine ag labhairt faoin Ghaeilge. Ag an am sin bhí daoine an-tógtha leis an Ghaeilge, bhí cineál réabhlóid ar siúl nó bhí an Ghaeilge ag bubbleáil thíos ansin, ag fáil Bhí an Ghaeilge cineál ag fáil tarraingteach. Bhí daoine ag labhairt faoin Ghaeilge arís. Bhí an Ghaeilge cineál cool. Agus rud thar a bheith aisteach é sin, caithfidh mé a rá, nuair a shroich mise an ollscoil bhí mé ceithre bliana is fiche d'aois. So, tháinig mé isteach mar dalta aibí. Agus d'fhreastal mé ar bunscoil lán-Bhéarla agus ansin Gaelcholáiste. Agus d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge istigh sa Ghaelcholáiste. Ach ag an am, tá muid ag caint faoi 2008 nuair a thosaigh mé sa chéad bhliain ansin, ní raibh an Ghaeilge cool. Ní raibh an Ghaeilge cool ar chor ar bith. Bhí, bhíodh na scoileanna eile ag cur an gay scoil, gay scoil orainn. Nuair a bhí tú, i 2008 bhí tú in ann gay a rá mar, mar, mar masla, you know, níl, níl muid ag déanamh é sin a thuilleadh agus, ach i 2008, hey. Sin na rudaí a bhí á rá ag daoine. Ní raibh mise ag rá sin, hé, ní raibh mise ag rá sin ach bhí daoine eile á rá. Ach is léir nach raibh an Ghaeilge cool, bhí daoine ag ceapadh just nár fiú an Ghaeilge, nach raibh aon buntáiste ag an Ghaeilge, ní raibh aon mhaitheas leis an Ghaeilge, ní raibh gá leis an Ghaeilge, rudaí mar sin. Ach nuair a shroich mé an ollscoil, is cuimhin liom, bhí Gaeilge ar siúl againn gach lá ansin sa Ghaelcholáiste so níor smaoinigh mé faoin, faoin Ghaeilge ar bealach éigin eile. Just, sin, domsa an Ghaeilge, riail scoile a bhí ann. Nuair, nuair, más rud é go raibh tú ag iarraidh labhairt le múinteoir, labhairt le do chairde, bhí ort Gaeilge a úsáid agus sin an chaoi ina raibh sé. agus domsa bhí gach duine timpeall orm ag labhairt Gaeilge so it wasn't a big deal domsa Gaeilge it wasn't this big oh wow tá tusa in ann Gaeilge a labhairt. Now é sin ráite is cuimhin liom gur thóg Múinteoir Páraic meas mór ag dul amach go Múinteoir Páraic má tá tú ag éisteacht leis seo Déanaigí iarracht éisteacht leis an podchraoladh le scéalaíocht leis an Draoi Rua. Bhí mo dhuine mar mhúinteoir staire agam agus mé san sa mheánscoil agus tá ardmheas agam ar an duine sin. Bhí sé an-mhaith. Ach thóg Múinteoir Páraic muid thuas go mBéal Feirste ar turas scoile, isteach go dtí an Ghaeltacht Quarter. Agus tá muid, arís, tá muid ag labhairt faoi dhá mhíle is a dó dhéag. So, sílim, sa lá atá inniu ann, tá neart scéalta cloiste agam ó dhaoine agus siad ag rá, hé, tá an Ghaeilge á fuckin' flyáil thuas ansin. Tá, tá sé ina Ghaeltacht cheart anois. Ach ag an am, bhí an Ghaeilge, bhí Gaeilge á labhairt, gan amhras, ach ní raibh sé chomh chomh mór sin is atá sé sa lá atá inniu sa cheantar sin. Ach is cuimhin liom, bhí muid thart ar sé bhliain déag d'aois, thart fá sin, sé bhliain déag d'aois, seacht mbliain déag d'aois, thart ar an aois sin, agus muid ag bualadh le lads ó Bhéal Feirste a bhí ar chomhaois linne. agus siad ag freastal ar an scoil agus ag déanamh na GCSEs nó A-levels nó pé rud a bhí ar siúl acu. Agus siad ar fad ag caitheamh na hEaster lilies agus rudaí mar sin. Ní raibh seo feicthe againn. B'as iarthar na tíre muidne. Bhí muid ar ais ansin, bhí an Ghaeilge cineál ina funny dúinn. Píosa craic a bhí ann, bhí muid in ann Gaeilge a labhairt, ní raibh daoine eile in ann muid a thuiscint. What a time to be alive. Bhí muid ag baint an-taitneamh as sin. Ach go na lads seo, bhí siad i bhfad níos dáiríre faoin Ghaeilge. Bhí siad a rá, sure, look, tá sé nasctha linn, leis an, an féiniúlacht atá againn. Bhí meon iomlán difriúil acu ar an Ghaeilge agus siad fiú sé bhliain déag d'aois. Bhí tuiscint difriúil acu ar an tábhacht a bhain leis an Ghaeilge agus rudaí mar sin. Bhí mise just ag chilleáil in iarthar na tíre ag rá sure look cúpla focal againn seo na sionaibéid seo is féidir liom píosa Gaeilge a labhairt na sionaibéid ach bhí na leaids seo i bhfad níos dáiríre agus sílim gurb eispéireas an-mhaith sin domsa freisin a bheith ag labhairt le daoine agus ag cloisteáil na scéalta seo uaidh daoine ó Bhéal Feirste agus an brí a bhí leis An Ghaeilge, dóibhsean, bhí sin an-mhaith ach em. you know ní raibh just níl mé ag iarraidh a rá ní raibh aon mheas agam ar an Ghaeilge. Bhí meas agam ar an Ghaeilge ach níor thuig mé an tábhacht a bhain leis an Ghaeilge go dtí gur shroich mé Bhéal Feirste agus ansin bhí an ceacht ceannann céanna á fhoghlaim agam nuair a shroich mé an ollscoil mar chuaigh mé isteach an chéad lá sa chéad bhliain agus bhí thart ar. Cúrsa teanga a bhí i gceist so an aidhm atá leis an chúrsa teanga DCU ná go mbeidh gach duine in ann an Ghaeilge atá acu a úsáid agus Gaeilge a labhairt agus an teanga í fhéin a fhoghlaim. Tá muid ag breathnú ar rialacha gramadaí, cainte, chuile rud a bhaineas leis an teanga í fhéin. In ionad a bheith ag breathnú ar, níl a fhios agam, just scéal na Gaeilge nó amhránaíocht nó filíocht nó pé rud mar sin. Ach chuaigh mé isteach go dtí mo chéad léacht, bhí mé cineál neirbhíseach agus is léir tar éis cúig deich nóiméad go raibh caighdeán níos airde agam, caighdeán Ghaeilge níos airde i gcomparáid le na daoine eile Agus is cuimhin liom teacht amach as an léacht agus na leaids eile ag rá, Jesus Christ, cá bhfuair tú do chuid Gaeilge, how did you learn that? That's sin craiceáilte, ba mhaith liom go mbeadh mo Ghaeilge mar an gcéanna leatsa. Ansin thuig mé, an t-eispéireas a bhí agam agus mé i mo leaid óg, bhí mise istigh sa scoil ag labhairt Gaeilge gach lá, bhí gach duine timpeall orm ag labhairt Gaeilge, bhí mise ag ceapadh, sure, tá Gaeilge ag gach duine. what's the big deal, what's the big deal? Ach nuair a shroich mé an ollscoil, thuig mé you know nach raibh Gaeilge, I suppose. Bhí sin go deas, ach thuig mé ansin gur rud thar a bheith difriúil a bheith ann, rud thar a bheith, ní aisteach ar bhealach, rud difriúil, rud difriúil do dhuine a bheith in ann Gaeilge a labhairt, rud thar a bheith difriúil. So. Shroich mé an ollscoil, fuair mé an ceacht sin arís, cineál tangent beag ansin, ná bac! Ach tar éis é sin, chríochnaigh mé leis an ollscoil agus bhí Órla ag rá, ba chóir duit cúpla TikTok a dhéanamh, ba chóir duit cúpla TikTok a dhéanamh. So ansin, tháinig Kneecap amach, bhí gach, bhí cineál hullabaloo faoin Ghaeilge agus gach duine ag labhairt faoin Ghaeilge. Is dúirt mise, right, déanfaidh mé TikTok as Gaeilge. fheiceáil céard a tharlaíonns. Ag an am ní raibh fhios agam go raibh daoine eile ag cruthú TikToks i nGaeilge, go raibh an GaelTok ann agus chum mé físeán just ráiméis, just an craic céanna a bhíos ar siúl agam sa lá atá inniu ann. Ag iarraidh píosa beag craic a bheith agam leis an teanga agus sílim sin an an an t-eispéireas a bhí agam ag fás aníos, sin an cineál taithí atá agam leis an nGaeilge. Á, em. An taithí atá agam leis an Ghaeilge ná is is teanga beomhar, is teanga a bhaineas leis an craic. Tá tú ag labhairt le do chairde i nGaeilge agus mé ag fás aníos. Sin an cineál craic a bhí ar siúl againn, a bhí ar siúl againn sa scoil agus muid ag labhairt Gaeilge. Bhí sé spraíúil dúinn, bhí sé spraíúil dúinn agus den chuid is mó den am san ollscoil bhí tú ag foghlaim gramadach, bhí tú ag déanamh rudaí mar sin an t-am ar fad. Ní raibh mórán craic ag baint leis an Ghaeilge. So bhí mé ag ceapadh hé, bheadh sin go deas dá mbeadh mé in ann cúpla TikTok a chruthú agus mé ag iarraidh just scéal greannmhar a insint nó just píosa craic a bheith agam. So rinne mé sin, bhí mé ag rá rud éigin cosúil le tá mé ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim do mo chailín agus fáil réidh leis an mBéarla altogether agus rinne mé sin just thar oíche bhí 50,000 view agam ar an fhíseán sin agus arís an ceacht ceannann céanna a bhí á fhoghlaim agam, nach rud coitianta a bhí ann do dhuine a bheith in ann Gaeilge a labhairt agus chomh maith leis sin go raibh fonn ag daoine Gaeilge a chloisteáil. Bhí sin an-deas. B'shin an rud is mó dom. Ná tá daoine ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim anseo, tá daoine ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim agus ansin Gaeilge a labhairt agus ábhar a chruthú Gaeilge freisin. Tá tá cineál pobal anseo atá ag iarraidh Gaeilge a chur chun cinn. So bhí mé ar bís faoi sin. Ag an am bhí mé ar bís faoi sin agus just lean mé ar aghaidh ag cruthú ábhar ar TikTok agus ag an am freisin bhí mé eh, Chuala mé Manchán. Hey, R.I.P. Manchán. Ná laga Dia an legend. Beidh mé ag labhairt faoi Manchán níos i cúpla nóiméad ach tá sé imithe anois ach chuala mé Manchán a rá muna bogann an teanga chun cinn, muna dhéanann muid taifeadadh ar an teanga, gheobhaidh sí bás. Beidh an Ghaeilge bás más rud é nach suímid síos agus déanfaimid taifeadadh ar an Ghaeilge. Agus thuig mé nach raibh mo chuid Gaeilge, ní cainteoir dúchais mé. So, sin tá meon ann nach gá domsa a bheith ag labhairt Gaeilge ach ag an am céanna bhí Gaeilge agam, bhí an dóthain Gaeilge agam le bheith ag suí síos agus píosa beag Gaeilge a chur ar físeán nó a chur ar taifead éigin agus bhí mé ag ceapadh do you know i gceann céad bliain agus a you know an mbeidh an Ghaeilge ag streachailt fós? An mbeidh daoine fós ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim? B'fhéidir go mbeidh é seo mar acmhainn dóibh Gaeilge a chloisteáil agus píosa beag craice a bheith acu leis an teanga. agus sin an smaoineamh a bhí agam ag an am. So sin just lean mé ar aghaidh ag cruthú TikToks, ag cruthú TikToks, ag cruthú TikToks agus ansin rinne mé Mollyfest ansin i mbliana agus bhuail mé le neart daoine agus ní raibh aithne agam, ní raibh aithne acu orm mar ní raibh siad ar TikTok agus bhí siad ag rá hey ba chóir duit cúpla físeán Instagram a dhéanamh agus just chaith mé suas Pé rud atá déanta agam ar TikTok, ar Instagram freisin agus d'éirigh go maith liom ansin agus just mé, sílim an smaoineamh a bhí agam ag an am ná just rud éigin a dhéanamh le mo Ghaeilge. Bhí sin an freagra a bhí agam i gcónaí don cheist sin ag an ollscoil. Gach scrúdú cainte bhí gach uile fucking béaltriail, bhíodh siad ag rá hey, céard ba mhaith leat a dhéanamh nuair a chríochnaíonn tú leis an ollscoil? What? Tá mise mar dalta aibhe, aibí, ag teacht ar ais chuig an ollscoil. You think Tá mise ar an eolas ar céard ba mhaith liom a dhéanamh ná rudaí. Níl clue agam. Ach i gcónaí bhíodh mé ag rá ba mhaith liom rud éigin a dhéanamh le mo Ghaeilge. Ba mhaith liom rud éigin a dhéanamh le mo Ghaeilge amach anseo. And I suppose tugann TikTok agus Instagram agus an podchraoladh seo áit dhom le bheith ag labhairt Gaeilge agus is mór é sin dom. Má tá, agus chomh maith le sin, you know, éiríonns roinnt de na físeáin, éiríonns go maith le roinnt de na físeáin, éiríonns go han-mhaith leo. Ach ag an am céanna ní éiríonns chomh maith le le físeáin eile. Ní bheidh é ach you know 400 view nó rud éigin mar sin. Ach mar sin bíonn mise ag smaoineamh i gcónaí nuair atá 400 view faighte agam. Tá 400 duine tar éis a bheith ag éisteacht le Gaeilge inniu. Is bua é sin. Is bua é sin i gcónaí. So tá mé ag iarraidh just Gaeilge a chur amach ansin. daoine a chur ar an eolas, ceann de na cineál sraith-físeán I suppose nó grúpa físeán is fearr atá déanta agam riamh ná rinne mé cúpla físeán i Seirbia, dhá físeán go háirithe. Rinne mé dhá físeán i Seirbia ag labhairt faoi ainmneacha Seirbis agus ansin mar freagra ar an bhfíseán sin mar bhí go leor daoine ón tSeirbia ag fágáil tráchtanna ní raibh a fhios agam go raibh teanga eile ag Éire, ní raibh Gaeilge cloiste agam riamh. So mar sin bhí mise ar bís, bhí mise ar bís faoi sin, ní raibh, dhúisigh an duine seo ar maidin agus ní raibh clú acu go raibh teanga eile ag Éire, bhí siad ag ceapadh, you know, tá na Paddies amach ansin ag labhairt Béarla go sona sásta. Ach d'fhoghlaim siad an lá sin go raibh Gaeilge ag an tír, go raibh teanga eile acu agus tá daoine amach ansin ag déanamh iarracht an Ghaeilge a choinneáil beo agus an Ghaeilge a chur chun cinn. So bhí mise ar bís faoi sin. Ar bís faoi sin. So suppose sin a, sin an cineál eh, motivation, motivation atá agam chun eh, chun na TikToks a dhéanamh, chun na TikToks a dhéanamh, an Ghaeilge a thabhairt chun cinn, cosúil le mo dhuine, Manchán Magan, atá imithe an seachtain seo. Jesus. Ceann de na daoine is inspioróidí, tá mé ag iarraidh a rá ó thaobh an Ghaeilge de, ach ceann de na daoine is inspioróidí lánstad. Em. Agus gan amhras tá sé thar a bheith brónach go bhfuil sé imithe anois agus ní raibh ach cúig. bhliain is caoga caite aige ar an saol. Sin iontach brónach. Ach ag an am céanna, fifty five good years a bhí caite aige. Obair den chéad scoth a bhí déanta aige ó thaobh an Ghaeilge de. Bhí sé amach ansin i 2006 nuair nach raibh an Ghaeilge cool. Ní raibh, bhí mé ag labhairt faoi sin níos luaithe, ní raibh an Ghaeilge cool i 2006, 2008 ach bhí mo dhuine amach ansin ag cur Gaeilge chun cinn. Em, dochreidte. Manchán Magan, sin an fáth go bhfuil mise ag suí anseo ag déanamh podchraoladh trí Ghaeilge. Tá seisean mar inspioráid, sílim, do gach aon Ghaeilgeoir. i na meáin shóisialta ar fud an domhain. ar fud an domhain. So thar a bheith brónach ach ag an am céanna is fiú is fiú ceiliúradh a dhéanamh ar saol Manchán. Laoch. Laoch Ghaelach amach is amach. So yeah, ó thaobh Manchán de ní bhfuair mise an seans an seans bualadh leis riamh agus is mór an trua sin. Em. Ach bhuail mé le neart daoine a bhuail le Manchán Magan. Agus bhí siad, tar éis bualadh le Manchán Magan, bhí na daoine seo lán d'inspioráid. Lán d'inspioráid! Is léir go raibh just rud éigin ag Manchán rud éigin draíochtúil, rud éigin draíochtúil, cosúil leis an, an, an t-eispéireas sin a bhí agam i timpeall David Keohan agus é ag ardú an chloch. Rud ceannann céanna a bhí ag Manchán ach bhí seisean just ag labhairt. Rud éigin draíochtúil. Bhí rud éigin draíochtúil faoin chaoi a labhair seisean Gaeilge freisin. Bhí sé cosúil le, ó, bhí mo dhuine just ceangailte leis an domhan, ceangailte leis an nádúr, Bhí Gaeilge, Gaelainn, mo bhrón, Gaelainn é a bheadh chomh maith, Gaelainn, álainn aige. Ach is cuimhin liom gur bhuail mé le fear, bhí mé ag ceolchoirm i Bhaile Átha Cliath nuair a bhí mé ag freastal ar an ollscoil, sa Workman's, ansin ar an Quays, agus bhí Willie Carlisle, fear ó Mheiriceá, ag seinm ceolchoirm thuas ansin agus ceol, Country music atá i gceist le Willie ach bluegrass agus bíonn sé ag insint scéalta agus rudaí mar sin. Cosúil le na sean nósanna atá ag muintir na hÉireann, tá sé an-chosúil leis an ceol agus an tradisiún atá againn thall anseo. So bhí sé suimiúil éisteacht le Willie Carlisle ach bhí, sula tháinig Willie chuig an stáitse, bhí fear eile, ní cuimhin liom an t-ainm a bhí air, mo bhrón chun an duine sin, ach bhí sé ag casadh roinnt amhrán agus, Den chuid is mó, amhráin traidisiúnta a bhí aige agus you know cúpla amhrán cosúil le Grace agus an craic seo ar fad agus rinne sé an-jab, bhí sé an-mhaith. Bhí mé ag an bar ina dhiaidh sin agus thosaigh mé ag labhairt le mo dhuine agus bhí mé oh jeez rinne tú an-jab, bhí tú an-mhaith ansin agus dúirt sé go raibh maith agat. Agus you know bhí muid ag labhairt lena chéile agus bhí mé ag rá tá mé ag déanamh Gaeilge sin i DCU agus bhí sé ag rá ah tá sé ag iarraidh níos mó Ghaeilge a fhoghlaim, tá sé ag déanamh iarracht an Ghaeilge a fhoghlaim agus chomh maith leis sin níos mó amhrán a fhoghlaim trí Ghaeilge agus níos mó amhrán a chumadh trí Ghaeilge agus go bhfuil sé ag obair le Manchán agus ag fáil cabhair ó Manchán chun snas a chur ar a chuid Gaeilge agus you know foclaíocht difriúla difriúil a bheith aige chun na amhrán seo a chumadh agus is léir go raibh mo dhuine just lán d'inspioráid. Agus é ag labhairt faoi Manchán, just bhí rud éigin difriúil, d'athraigh an cineál look a bhí ina shúile. Bhí sé, bhí sé ag iarraidh cur in iúl dhom cé chomh iontach is atá an fear seo. So bhí sin cool, just bhí an cineál ehm sin an éifeacht, éifeacht Manchán Magan. Bíonn an éifeacht sin ag Manchán, an tionchar. Bíonn tionchar ag Manchán Magan ar na daoine a bhuaileann sé leis. Bhí, ar an drochuair, san am atá caite anois, ach, you know, chomh maith le sin, rudaí, rudaí beaga cosúil le, tá Jovana an-tógtha leis an dán a bhí déanta aige ar an scannán sin le, or ní an scannán, mo bhrón, an, an t-amhrán sin le Kneecap, Drug Dealing Pagans agus deireann sé, féach, nach bhfeiceann tú é? Scaoil saor le do dhroim is glac anáil mór trí do shrón. Táimid beo! You don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it. Sílim go gcaithfidh muid dúid. Mar níl aon rud níos deise ná fear ar a bhod. Agus bhí Jovana an-tógtha leis an dán sin. Níor thuig sí an dán. Ach bhí sí ag rá, jeez, just tá rud éigin spioradáltach nó rud éigin speisialta faoin chaoi a deireann sé na focail. Just tá mothúchán i gceist leis. Ní, nach thuigim ach tá mé ag iarraidh é seo a thuiscint. Em. Sin cúl. So bhí tionchar ag Manchán Magan ar bean a d'fhás aníos le Seirbis mar an chéad teanga aici agus i lár na hEorpa, d'fhás sí aníos i Lichtinstéin agus Gearmáinis. So ní raibh aon baint aici leis an Ghaeilge ach fós féin bhí Manchán Magan in ann rud éigin a chumadh a bhí in ann aird a fháil uaidh duine nach raibh aon Ghaeilge aici. Sin an cineál fear atá in Manchán Magan. Agus you know, tá mé ag labhairt faoi Manchán Magan cosúil le duine atá fós ar an saol ach yeah, tá sé aisteach i ndáiríre nach bhfuil sé, nach bhfuil sé ann a thuilleadh ach, ardfhear, agus thug sé go leor, go leor inspioráid domsa freisin. Is cuimhin liom No Béarla. No Béarla, bhí sin déanta thart fá 2006 tá mé ag ceapadh, thart fá 2006 agus bhreathnaigh mise ar an chlár sin ar YouTube i fiche trí nó fiche ceathair b'fhéidir agus mo dhuine, an rud a bhí i gceist leis an chlár, is b'fhiú breathnú air. Má tá tú ag éisteacht leis seo nuair a chríochnaíonn tú an podcast seo, tá sé fós ar YouTube. Téigh sa tóir ar No Béarla le Manchán Magan agus cineál dúshlán a bhí i gceist agus an rud a bhí i gceist ná bhí ar Manchán dul timpeall na tíre gan aon Béarla a labhairt agus bhí neart deacrachtaí aige ticéad traenach a chur in áireamh, óstán, lóistín a fháil. Agus é ag labhairt sa Ghaeilge amháin ní raibh an Ghaeilge ag daoine chun cabhair leis. Agus léirigh sé go leor rudaí faoin teanga, uimhir a haon nach raibh mórán Ghaeilge le chloisteáil timpeall na tíre, agus uimhir a dó an meon a bhí ag daoine ó thaobh an teanga de. agus den chuid is mó bhí meon cineáilín diúltach acu. Sa lá atá inniu ann sílim tá go leor daoine sásta a rá ah ó níl Ghaeilge agam ach tá mé, ba chóir dom a bheith ag foghlaim Ghaeilge nó ba chóir go bhfuil níos mó Ghaeilge agam. Tá daoine sásta é sin a rá ach ag an am just ba chuma le daoine, ba chuma le daoine agus bhí seisean in ann é seo a thaispeáint ar bealach siamsúil. An-chlár a bhí ann. Bhí an-meas agam ar Manchán Magan tar éis é sin a fheiceáil mar rinne sé rud éigin thar a bheith fiúntach don teanga ag an am. Bhí sin cool. Ba chóir dúinn No Béarla a dhéanamh arís le fheiceáil cén chaoi a éireos le pé duine atá á dhéanamh. Hey, RTÉ! Má tá sibh ag breathnú air seo. Sign me up. Tugfaidh mise airgead daoibh chun No Béarla a dhéanamh. Bheadh, bheadh suim agam le fheiceáil cén chaoi a éireos le duine éigin sa lá atá inniu ann. Muid, what are we now, dhá mhíle is a, b'fhéidir an chéad bliain eile, beidh muid fiche bliana, fiche bliana i ndiaidh. yeah, 2006 so tá muid sa 25 anois, 26 ba chóir dúinn No Béarla a dhéanamh arís, 20th anniversary, le fheiceáil cén chaoi a éireos le pé duine atá á dhéanamh. Tá mise sásta. Déanfaidh mise é, a mhac. Déanfaidh mise é, a mhac, fucking sign me up boy. Rachaidh mise timpeall ag labhairt Gaeilge. No Béarla ar feadh seachtain, Jesus, bheadh sin go deas. Bheadh sin go deas, oh yeah. Oh, let that sink in for a second. Smaoinigh air sin. No Béarla. Just gan aon Béarla! Sin an dream, boy, sin an dream. Ach eh, yeah, Manchán Magan, laoch na Ghaeil, laoch na Ghaeil. Beidh muid, eh, beidh muid ag déanamh ceiliúradh ar a